moni moni moni ndine nesta black teacher ndipo ndabweranso ndi update ya news zimene zachitika lero around the world nkhani yathu yoyamba tiyambire ndi ku Iran tinakamba zoti president wa dziko la america a donald trump analengeza kuti iwo tsopano aganiza zoti dziko la america likatchinge strait of hormuz pachizungu kunena kuti kukapanga blockade, kutseka ndithu Strait of Hormuz. Iwo ananena kuti sitima zankhondo za America zipita kumeneko ndiye anena kuti zimenezizi zayambika kuchitika leroli 10 o'clock am ndipo a Donald Trump awopseza dziko la Iran kunena kuti ngati sitima zing'onozing'ono za Iran za mifuti zingayerekeze kuyandikira sitima zankhondo za America ndiye kuti adziphulisa mwansangansanga. Koma nalonso dziko la Iran lanena kuti asilikali ake ali tcheru kukonzekera nkhondo ndipo anena kuti sitima zonse za America zomwe ziyandikire madzi a dziko la Iran makamaka ku Strait of Hormuz adzitumiza pansi pa nyanja kutanthauza kuti adziphulisa nkudzimiritsa. Izitu zikufanananso ndi zimene Donald Trump akulankhula onena kuti sitima ina iliyonse ya Iran yomwe iyandikire sitima za America aitumizanso pansi pa nyanja. Monga tinanenera, kuti chakula ku mayiko awiriwa tsopano ndi kusafuna kugonja. Palibe yemwe akufuna kuonetsa kugonja ndiye zinthuzi zitha ndithu kupanga escalate ndikukhala zinthu zazikulu. Tidikirire leroli kuti tione kuti mathero ake akhala otani. Kuchoka ku nkhani ya ku Iran, nkhani inanso imene yakhala pa ma headlines lero ndi nkhani yokhuzana ndi mkulu wa mpingo wa chikatolika Papa Leo the 14th. Papa ameneyi wasemphana mawu ndi president wa dziko la America a Donald Trump. A Donald Trump ananena kuti iwowa sankonda papa ameneyi chifukwa choti papayi samasapota nkhondo imene a Donald Trump akuchita ku Iran. Ndipo papayi wanena kuti iyeyo saopa a Donald Trump ndi boma lawo kuti alankhula zotani iyayi. Iyeyi monga mtsogoleri wa mpingo wachipembezo akuyenera kupanga promote mtendere osati kupanga promote nkhondo iyayi. Ndiye kusemphana mawu kumeneku kunapitirira pamene a Donald Trump lero adapanga post chithunzi pa social media yawo ndipo mu chithunzi chimenechi iwo amazionetsa ngati Yesu ndipo kuti iwo ali ndi mphamvu zochiza anthu odwala. Ndi chithunzi chimene anthu ambiri awadzudzula kunena kuti chithunzi ichi ndi cholaula anthu azipembezo. Malipoti akunena kuti tsopano a Donald Trump achichotsa chithunzi chimenechi pa social media handle yawo pamene anachipanga post. Papa wa mpingo wa Chikatolika ali pa ulendo opita kukayenda ku mayiko angapo ku Africa ndipo zimenezi ndi chinthu chinanso chimene sichinasangalatse a Donald Trump chifukwa Papayi kwawo kwenikweni ndi ku America. Ndiye kukhala papa woyamba wochokera dziko la America, a Donald Trump amaona ngati kuti papayi ayenera kupanga trip yake yoyamba kupita ku America kapenanso kukakumana ndi president wa America. Koma papayi sanaonetse chidwi china chilichonse chofuna kupita ku America ndiponso kukumana ndi a president Trump motero kuti wakhalanso akudzudzula zimene America ndi president Trump akhala akuchita. Tsopano tilowere ku Israeli ndi Lebanoni. Tikudziwa kuti Israeli ndi Lebanoni akhala ndithu akulimbana, makamaka dziko la Israeli kupita mu Lebanoni kukapanga ma attack osiyanasiyana kumeneko. Tikukumbukira pamene America ndi Iran adagwirizana zoti ayime kuchitirana zamtopola, dziko la Israeli lidapita kukaphulitsa ku capital ya dziko la Lebanoni ku Beirut ndipo anthu ambiri adadzudzula dziko la Israeli kunena kuti likusokoneza ceasefire imene America inagwirizana ndi Iran. Tsopano, Israeli, nayonso, mawa, Lachiwiri, ili ndi zokambirana, ikakumana ndi boma la Lebanon, kuti nawonso akambirane za mmene angagwirizanirane kuti athetse nkhondo yomwe Israeli ikupanga ku Lebanon. Purezidenti wa dziko la Lebanon, a Joseph Aoun, nawonso, anena kuti ali ndi chiyembekezo chonena kuti zokambirana zimenezi mawa zikwanitsa kuthetsa nkhondo imene ikuchitika pakati pa Hezbollah ndi dziko la Israel ku Lebanonko. Ma update athu usiku wa lero tilekezere pamenepa ndine Nesta the Black Teacher usiku wabwino.